Don cheathrú bliain as a chéile thug mná na Mí agus Áth Cliath aghaidh ar a chéile i gcluiche ceannais Laighean TG4. Go dtí seo is ag Áth Cliath a bhí an lámh in uachtar, ach le slua mór i láthair ó cheantar na Mí an éireodh leo stair a bhaint amach agus a gcéad chraobh cúige ó 2000 a bhuachaint? Cárthach Bán Breathnach i mbun na tráchtaireachta.

Sin taobh istigh, tiontaithe go deas ar fáil ag Farrelly. Tá sleaschéim deas ag Farrelly, tá spás anseo ag Contae na Mí, bheadh sé seo mar scór iontach foirne agus tá sé ann! An-scór ar fad. Wall chomh fada le Farrelly agus Farrelly thar an trasnán. Megan Thynne á fháil ar ais. Deis faighte ag Ciara Smyth, Ciara Smyth agus go dtí sin ag fanacht taobh istigh de na postaí, tá an bheirt acu ag imirt go maith, Thynne chomh fada le Smyth, 10-12 agus an cúigiú ceann ar fad faighte ag Contae na Mí. An bhfuil Contae na Mí in ann cúpla scór a aimsiú sula mbeidh an leath-am ann. Titithe go maith ag Lauren Magee ansin. Magee cumhachtach agus láidir. Goldrick ar ais chomh fada le Magee. Tá teacht go maith acu. Mná óga Bhaile Átha Cliath. Hetherton. ais ag O'Connor anois. Caoimhe O'Connor, tá ciúin go dtí seo, níl sí ciúin anois. Faighte ag Tyrrell, bhfuil cúl ag Baile Átha Cliath? Tá! Hannah Tyrrell agus na himreoirí leis an taithí, má léann tú amach iad, Magee, Goldrick, O'Connor, Tyrrell agus cúl ag Baile Átha Cliath agus cúl a bhí ag teastáil uathu agus, bhuel, ní bheadh tú ag iarraidh aon duine eile ach Hannah Tyrrell san áit sin. Agus Sophie McIntosh, titeann an pheil arís. Ach Hannah Tyrrell, Hannah Tyrrell, ceann deas do O'Dowd, maidin inné contráil, O'Dowd fós ag imeacht, tá cúl aici agus an uair seo cothaithe ag Tyrrell, críochnaithe ag O'Dowd agus tá na foirne ar ais ar comhscór. Ach Hannah Tyrrell, an léargas a bhí aici, is rás a bhí ann ina dhiaidh sin agus sí O'Dowd a bhuaigh an rás. Tugtar an lámh arís ar Áth Cliath. Cosaint an dá thaobh. Bogtha arís ar imeall na stua sin. Faighte ag Niamh arís. Gearrtha taobh istigh. Tá go deas Gallogly. An seans é seo ar chúl ag Contae na Mí! Agus tá sí faighte! An-chúl ar fad. Tá cúl faighte ag Niamh Gallogly. Cúl iontach agus bhí sé sin ag teastáil.

Seachas ó Mhicí. Mhicí anois agus brú á cuireadh ar ó Jess Tobin. Mhicí dhul taobh istigh. Fós ag imeacht le Mhicí Wall agus an-scór ag Mhicí Wall. Ceardlann Ró amach ar fad le ceart Caoimh O'Connor. Agus an méid sin luais acu an t-am ar fad ag iarraidh gníomh a chur atá Karla Kealy, ní éiríonn léi. Pas cruinn isteach fhad le Sullivan. Spás sa lár, Niamh Hetherton ag casadh. Cúilín ag Niamh Hetherton agus Bleá Cliath imithe chun cinn den chéad uair ó leath ama. Dó 12 le haon 12. Ag dul gearr faighte an t-am seo ag Katie New. Anois an féidir dul taobh eile den pháirc. Faighte ag Carla Rowe arís. Difear atá déanta aici. Faighte ag Caoimhe O'Connor. An pas taobh istigh. Sullivan agus scór agus an scór cinniúnach ag Sullivan. Agus ag Bleá Cliath a chríochnós an lá agus an cluiche gnóite acu agus Abby Shiels agus Vikki Wall ag caint le chéile ag deireadh an chluiche ach tá sé gnóite ag Bleá Cliath agus is iadsan na seaimpíní don naoú huair déag ar fad. An bhfaighidh siad an ceann mór faoi dheireadh na bliana feicfimid linn ach seaimpíní Laighean uair amháin eile.